Eh, bon n bɛna n bɛ ka i ka i bɛ i ye question min pose n b'a jaabi quoi ɛɛ an bɛ ka mun an bɛ ka mun kɛ bon tɔn tɛ religion tɛ fɛn tɛ an b'a fɛ dɔrɔn ka segin an ka farafinya de ma an ka farafinya danbe ani an ka culture ani an an bɛnba bɛɛ kun dalen don fɛn minnu na k'an ka an yɛrɛ hɔrɔnya quoi religion kow ni culture kow ni fɛnw na o de don I ma donc i b'a kɛ n'i b'a kɛ parce que normalement n'i b'a kɛ i b'a k'i i yɛrɛ de i t'a kɛ an t'a kɛ mɔgɔ si ye quoi mɔgɔ an t'a kɛ mais n b'a fɛ ka kuma in dɔw de jaabi farafinya farafinya ka ca de parce que farafinya bolisɔn dɔ b'o la o b'a la
ɛ o b'a la kɛ an bɛɛ ban a oui o b'a la o y'an o y'an buruju de ye o mɔgɔ min n'i ban bolisɔn ma o y'i bannen farafinya ma parce que an bɛɛ burujuw y'o kɛ yanni arabuw ka na yanni tubabuw ka na

ko ko anw kana don silamɛya la ka anw ta bila o y'a dɔn de k'a b'an fɛ yen de o mais u t'a dɔn k'a fɔ k'an tun bɛ k'u ladege o
u kun t'a dɔn k'a fɔ k'an tun bɛ k'u ladege non parce que an b'u ladege an tun b'an ta de kan n t'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma faamu o kuma jiginna
Parce que bon farafin ne bɛ ka bila kun la ko sa na fɛ ɛɛ i b'a ka i ka ɛɛ cɛ yɛrɛ la cogoya min na bon ni hakilima bɛɛ b'a faamu ne ka faamuya la bon est-ce que dɔnniko don wa mago bɛ fɛn dɔ de la sinon dɔnniko tɛ segin farafinya na ni an ka ɲɔgɔn ye o to ɲɔgɔn ye sira la segin yɛrɛ ma kɔni Bon. C'est vrai que le fait, o tɛ, o tɛ, o tɛ. Donc, n bɛ se ka min kɛ ka cɛ in jaabi parce que kuma in yɛlɛko kuma don kojugu donc ale yɛrɛ bɛ min na a t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ parce que n'a y'a jateminɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko arabu bɔra min na n'o ye ibrahima ye égyptienw de ye muso d'o ma an b'a wele ko ajara ajaratu n'olu b'a wele ko chrétienw b'a fɔ a ma ko agar donc ismaɛl bɔra o de la donc ismaɛl bɔra o la ce qui veut dire que farafin ni hébreu diinɛ yɛrɛ ka b'a ɲɛfɔ cogo min na hébreu ni farafin de farala ɲɔgɔn kan o de bɔra o arabu bɔra o de la donc ce qui veut dire que arabu mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ an kun bɛ yen arabu nana anw ɲɛna donc i tɛ se ka fɛn kɛ i tɛ se ka fɛn kɛ i tɛ fɛn min ɲɛ dɔn n'i ko k'i bɛ Egypte yɛrɛ fɔ il faut que i bɛ farafinna lajɛ i tɛ se ka farafinna fana ɲɛfɔ kosɛbɛ n'i ma Egypte fɔ quoi.
effectivement ee o ye tiɲɛ ye. Donc de ce fait dire que k'a fɔ ko arabuw de tun bɛ boli sɔn an an y'a y'u la o kuma in bon ayi aa, non, o ayi, kuma in yɛrɛ a i b'a dan yɛrɛ fɔ fan bɛɛ fɛ o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini Non. ko passeport b'an fɛ yen i b'o kalama passeport bɛ yen k'a sɔrɔ tubabuw ka passeport tun ma na o hali sini a b'an fɛ yen ni mɔgɔ min bɛ kajolo dɔn sikaso mara la yen n bɛ se k'a fɔ a bɛ taa yen yen mɔgɔw ɲininka passeport b'u bolo hali sini o ni Côte d'Ivoire kaw cɛ i m'a faamu wa passeport bɛ yen papier tɛ foyi tɛ fɛn dɔ de don n kɔni tɛna a tɔgɔ fɔ u secret de don je vais pas dire ça

n bɛ fɛ ka kuma de souligner dɔrɔn k'a jira k'a fɔ ko anw bɛ nin fɛn ninnu dɔn ka sɔrɔ bi tɛ quoi mais avec l'évolution du monde yɛlɛma wɛrɛw de donna a kɔnɔ sinon fɛn ninnu b'anw fɛ yen depuis fɔlɔ. c'est c'est très simple c'est très simple parce que hali u yɛrɛ ka eh, a bɛ ka diinɛ minnu kɔkɔrɔmadon olu yɛrɛ b'a tiɲɛtigiya sira dɔw fɛ misala la u tun b'a fɔ de ko eh, farafin duba saba ani arabu duba saba de tun bɛ yɔrɔ in na donc o o farafin duba saba ninnu na yanni olu ka na mɔgɔ dɔw de peuple dɔw de tun bɛ yen Cheikh Anta Diop yɛrɛ b'o fɔ bon hali u yɛrɛ b'a fɔ u b'a fɔ b'olu wele ko tile batolaw tile bato tɛ dɔwɛrɛ o parce que farafinw b'a fɔ de ko eh, danni masa ka fɛn eh, a ka représentation belebeleba diɲɛ kɔnɔ o ye tile ye o ye tile ye effectivement donc hali silamɛya kɔnɔ olu bɛ taabolo o taabolo kɛ fɛn fɛn bɛ yen ni u ka u- mamadu nana ka na a tɔgɔ d'a yɛrɛ la a y'olu ka fɛnw de ta k'a approprier a u la quoi misalala sun b'o la hali olu tun bɛ seli u bon u ka seli ni c'est vrai u ni chrétiens ka u ni silamɛw ka seli tɛ kelen ye mais u u tun b'u tɛgɛ da u disi kan i n'a fɔ égyptiens b'a kɛ cogo min na ka ka u ɲɛsin tile ma ka kuma dɔw fɔ u tun bɛ kalo fana bato donc kalo bɛ bato ee, silamɛya la u tɛ sun n'u ma kalo ye tile fana sun ye ee, seli bɛ dépend tile position na donc hali sini u b'o o taabolo kelenw de kan quoi
Hali kuranɛ kɔnɔ an ka ala kuma la tigɛ kɛ an ka ez bɛ fɔ ko an mɔn ara an kuranɛ kɔnɔ de fana fɔ ali kaba kɔnɔ ko faya don arazsa aliyi gɛlɛya don arazsa o arayi o de bɛ ba o fana fɛ o de bɛ pere n'u b'a fɔ a ma ko kulubali kalo kalo ala donc o de b'u ka misiri sanfɛ u nalen bɛ fɛn dɔ de dilan k'o kɛ kalo Ala ye arabuw fana b'o de bato donc est ce que mɔgɔ minnu bɛ sin k'a fɔ aw ma k'anw bɛ tile bato su la aw fana bɛ kalo bato k'anw ye kafiri ye cogo jumɛn quelle preuve kalo fana de ye Ala ye
ɲininkali gɛlɛn ɲininkali gɛlɛn voilà donc mɔgɔw farafinw walasa u ka taga ko ninnu ta k'a kalan u tɛ k'o kɛ dɛ ne y'o de f'u ɲɛna c'est à dire Eh, eh, hali hali sini hali sini kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a sɛbɛnnen don

ko a ye sali a ka joli bɔ fɛnkɛ i ye suratul bakara yɔrɔ min fɔ don na ni fulakɛ in fulakɛ in i kan ka to bɔ min y'a fɔ ko jɔnbatila tɛna jɔnbaliya sɛbɛn mais a bɛna fɔ anw ye yan ka anw ta lagosi parce que o de kosɔn silamɛw cɛnin b'a yɛrɛ kɛ kodɔnna e filɛ ka kalan kɛ i bɛ burusi kɔnɔ i ma taa yɔrɔ si

a ko ko anw ta ye nkalontigɛ n'a taara o yɔrɔ la ni a ye fagali kɛ a ka ala ye ko n'i ye kojugu kojugu kɛ ko ala bɛ yafa la parce que ne ye question dɔ de gosi u ko ko k'o sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ parce que tellement u minalen de don u b'a fɛ k'a yɛlɛma ne ko n ko sisan o e nana sisan komi invisible nana sisan ka ne ka 3 millions ou bien 10 millions ou bien 12, 20 millions de détournés. Mm -hmm. Déjà, après, Hidoula Al-Kaba, mm -hmm. et Saga Fara Ala la. Donc, Ala mm -hmm. Yafara, Makado de Arjuna. Donc, Ala Kanga Neka, 20 millions arabes, ou bien Ala Manga arabes. Effectivement, Ala Kanga arabes, Jago Yadou. Donc, est-ce que ni Ala Manga arabes, est-ce qu'il y a un communement de Wa?
O ala tɛ tiɲɛ kan voilà a ma a ma justice kɛ. Ko si k'o sɛbɛnnen kuranɛ kɔnɔ non ne ko parce que ne ye sariya min fɔ ni ala ye min sɛbɛn ne ka kumakan de tiɲɛ ka bon ni ala ta ye parce que a bɛ komi ne ne bɛ dɔnni kɛ ala ye o o degré la quoi. Nka effectivement n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ dɔnni kɛ ala ye o diyagoya ye. Voilà ne ye ala de ye révélation dɔ kɛ. ne fana ye n ta kɛ a kɛrɛfɛ bon ne ka révélation ani ala ka révélation ne ye nin fila sɛbɛn jɔn ta bɛ ta k'a kɛ tiɲɛ ye
non an b'i ta de ta parce que i ta ni i ta de bɛ tiɲɛ kan adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min kunkolo kɔni b'a kan da la i b'a dɔn ko min ta bɛ tiɲɛ kan a banna o de kosɔn ne b'a f'u ɲɛna n ko kɛ dɛ hali u ka ala hali u ka ala ne bɛ ko dɔn n'a ye o de tɛ f'u ma hali n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta kala u kɔnɔna bi de non olu ka ala ye mohamɛdu de ye n ko mɔgɔ fɛn ninnu sɛbɛnna ka bɔ ale de la n'a taara da ka miiri ni yɔrɔ min fɛn na o bɛna sɛbɛn
et puis min yɛrɛ bɛ ne dabali ban quoi u b'a fɔ de par exemple n'i ye verset dɔ ta sisan k'a fɔ ko nin verset in ye nin kuma in fɔ u b'a fɔ de ko non non non ko an bɛ ko i bɛ verset an bɛ versetw de ta pour que ko an t'u bɛɛ fɔ ne ko mais verset kɔrɔ verset c'est comme i ye kuma dɔ fɔ o kuma in c'est toujours en vigueur ala ka kuma tɛ kɔrɔ k'a fɔ ko a fɔra nin y'a san ba ni kɔ ye o t'a la hali sini o kelen de bɛ yen a tɛ falen a tɛ kɔrɔ n'o kuma dɔ fɔra a b'a fɔ ko non non ko sura wɛrɛ bɛ yen donc ala tun t'a dɔn quoi k'a fɔ ko o don dɔ don dɔ bɛna se o o bɛ kɛ problème ye misali la hali i bɛ kuranɛ yɛrɛ jigin wagatiw lajɛ wagati dɔ la a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko kuranɛ jiginna kira kan fo ka taa fo a ka parcours bɛɛ kan quoi kuranɛ jiginna o wagatiw la par exemple a jiginna wagati dɔ la ka to nin sawura in na a jiginna ka to nin sawura in na mais yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ t'a sɔrɔ u b'a fɔ ko kuranɛ jiginna kalo kelen mais yɔrɔ wɛrɛ la fana i bɛ t'a sɔrɔ u b'a fɔ ko kuranɛ jiginna su kelen ne ko mais n ko kuranɛ kelen n k'a bɛ n ko fɛn kelen mana jigin yɔrɔ sigiyɔrɔma saba fɛn kelen kɔnɔ n ko finalement n ko faamu ka gɛlɛn dɛ o ye kelen hali u bɛ kuma isa min kan n'u y'o o jagoya kɛ Jésus ye isa isa bangeni kuranɛ kɔnɔ suguya fila de don yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko ee, mɛlɛkɛw de nan'a fɔ mais yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko espritw fana nan'a fɔ ne ko ɔ u dun b'a fɔ kuran fana bɛ yen k'a fɔ ko mɛlɛkɛ ani esprit fɛn suguyaw kelen tɛ awɔ non mais Ɔ, o bɛɛ o bɛɛ mana na fɔ ee, ee, mɔgɔ kelen ka bangeni kan n ko finalement n ko a ka bon hakili ma quoi U b'a fɔ non non non bon sura wɛrɛ bɛ yen u t'o ta yɔrɔ dɔ la mais ne ko n ko verset kelen tɛ wa verset verset don a ma bɔ fɛn wɛrɛ kɔnɔ o. Sitor kan'i yɛrɛ sɛgɛn o la koyi le problème c'est quoi ee Ala yɛrɛ kumana k'a yɛrɛ sɔsɔ kuranɛ kuranɛ kɔnɔ ka caya bon o kuma ninnu filɛ nin ye ni i k'i bɛ kuma o kan dɔrɔn kabako de don quoi parce que kumakan baden de bɛ yen n'a tara sisan sisan k'an ka kuma kan i bɛ taa sɔrɔ kumakan wɛrɛ bɛ yen min b'a contredire Donc, non, o, de, o, o contradiction de merci o, o contradiction camanba de bɛ yen voilà o kumakan camanba de bɛ yen n'an ko an k'a ta ka baara kɛ n'a ye dɔrɔn i n'u tɛ se ka ɲɔgɔn faamu a tɛ se ka ɲɔgɔn ye baro kɔnɔna na non a tɛ ɲɔgɔn faamu voilà hakiliw kunna mɔgɔw ye ko dɔn donc mɔgɔ tɛna taa to nin nkalon ninnu kɔnɔ

Voilà n y'a dɔn fɛn min ye tiɲɛ ye fɛn min ye nkalon ye donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi ni siran ni siran t'a la u tɛ balo siran siran dabɔkun ye walasa u bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ cogo min na depuis olu tɛ hali i bɛ exemple ta kirecɛnw kan kirecɛn minnu nana ni ne min nana olu ɲɛ kirecɛnw ko fɔlɔ la i tun bɛ mɔgɔ de sara n'i ye jurumuko kɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko jurumuko n'i ye jurumuko kɛ i bɛ mɔgɔ sara de a tigi bɛ taa prêtre ninnu i bɛ sɔrɔ ka taa a fɔ u b'a fɔ ko ok ko eh, eh, u ka da ko ala yafar'i ma ko donc k'i bɛ se ka taa k'i kana segin a kan donc donc chaque fois u bɛ baara kɛ ni o peur in de ye quoi peur min bɛ kɛ mɔgɔ dusukun na imagine u b'a fɔ ko ko eh, sitanɛ bɛ mɔgɔ dusukun na donc ko il faut que i ka saniya i ka don tan i ka bɔ tan or o dun tɛ tiɲɛ ye bi na ne bɛ ko dɔ kɛ sisan ne mana taa justice la ne b'a fɔ ko sitanɛ ye ne bil'a la juge bɛ sɔn k'a fɔ ko ka taa ne joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ ne ni hakili bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ tribunal la juge eh, sitanɛ ko kuma tɛ o ayi o kɔni o kuma tɛ yen ah silamɛ ko kuma tɛ yen dɛ sitanɛ ko kuma tɛ yen ɔ ɔ hadamadenw yɛrɛ y'o faamu a ma se an ka an ka taa ka t'a fɔ ko kira cira an ma pour que an k'o dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ye i mana ko o ko kɛ i ka n'i jɔ i ka kokɛta kɔrɔ sinon na an ti tila o mɔgɔ dɔ bɛ taa ka taa mɔgɔ dɔ faga sisan ko sitanɛ de y'a bila la
n'aw taara justice la sitanɛ ko kuma tɛ fɔ e de bɛ ta k'a lajɛ o a bɛ t'a lajɛ de n'a sɔrɔ fa t'i la walima i n'i hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ olu fɛn bɛɛ kɔni ka ɲi kɔni n'olu fɛn bɛɛ ka ɲi sitanɛ ko kuma tɛ fɔ o sitanɛ ye jɔn ye i yɛrɛ de ye sitanɛ ye exactement mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sitanɛ ko kuma kɛ i bɛ t'a sɔrɔ a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc hadamadenw yɛrɛ bɛ faamu mais ni ala yɛrɛ dɛsɛlen don hali o sitanɛ in fana na i b'a ye diɲɛ da a ni sitanɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a ka di ko sisan a ni sitanɛ bɛ ɲɔgɔn na et puis sunkalo fɛ o b'a minɛ k'a siri mais jɔn de bɛ t'a foni ne yɛrɛ ye ziiri kan ka na o ziiri da sɛbɛ la an man ka jigin sitanɛ na bilen dɛ mɔgɔ bɛ taa sitanɛ foni an kan ka taa o de kama an kan ka taa o de kama effectivement est ce que o tigi yɛrɛ de bɛ anw ka ɲɛ fɛ yan o tigi t'anw ka ɲɛtaga fɛ o t'anw ka ɲɛ fɛ o
ala bɛ to a ka masaya kɔnɔ ka sitanɛ minɛ k'a siri e bɛ t'o foni k'o bila an na tuguni k'an lafili sanga ni waati ɔ mais o ee, o kuma min yɛrɛ bɛ fɔ o hali sitanɛ yɛrɛ ka siri ee, n ko minnu bɛ taa hali ee, u ka livre bɛ ee, kojugu minnu kɔn o ka livre kɔnɔ n'o ye sonyɛni ni ko lankolon kɛ ninnu ye o mais minnu b'o kɛ hali sunkalo yɛrɛ kɔnɔ sa olu jumɛn de mɔgɔ fɛn jumɛn de bɛ olu bila la parce que a fɔra ko sitanɛ de bɛ mɔgɔ bila fɛn ninnu bɛɛ la yarɔ u m'o de fɔ wa awɔ voilà donc mais fɛn jumɛn de bɛ olu bila la sisan n'a sɔrɔ sitanɛ sirilen don sa fɛn jumɛn de bɛ olu bila la kabako don e u yɛrɛ ka texte dɔ don misali la sisan jɛnɛya yɛrɛ la jɛnɛya bɛ sanga sɔrɔ cogo min na Or o sanga ni waati olu de b'a la ko jɛnɛya man ɲi mais jɛnɛya pour que olu a ka dɔn k'a fɔ k'i ye jɛnɛya kɛ il faut que seere naani ka sɔrɔ o ye silamɛya yɛrɛ ka kuma ye mhm. n'i taara o sira fɛ i tɛ se ka mɔgɔ minɛ jɛnɛya la non i tɛ se ayi o tɛ se ka kɛ o e ka non e tɛ se ka taa mɔgɔ dɔ ye jɛnɛya la ko i ka tila ka bɔ yen i ka taa mɔgɔ naani ɲini ka tila ka na a tigi sɔrɔ o tɛ se ka kɛ o ah non sisan o ye k'a sankɔrɔta de o de o ye ka fanga de d'a ma mais a bɛ ka fanga d'a ma a tɛ k'a yira aux yeux des gens k'a bɛ ka fanga de d'a ma a bɛ k'a d'a ma ni politiki de ye. exactement exactement o de y'a to o de y'a to n t'a dɔn ni mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu taara arabu jamana ninnu kɛ i b'a ye arabu fɛn ninnu caman bɛ yen u bɛ nin waleya ninnu kɛ ka caya foyi tɛ bɔ a la. o fana kɔfɛ tuguni o fana kɔfɛ n ko hali u yɛrɛ b'a fɔ olu ta ye u b'a fɔ ko wa u ka sɔrɔ so arabu yɛrɛ ka tabiya o ye quoi mais eh, aw bɛ hakɛ to kɔfɛla in kɔni o bɛ- o ye dubuluba ta ye i bɛ maga a la dɔrɔn a bɛ passer quoi maintenant eh, o kɔfɛ hali suran yɛrɛ dɔw bɛ yen ko i bɛ muso ta ka dan naani ma mais den- i ka jɔn hakɛ man'i diya jɔn ye jumɛn hadamaden don c'est pour c'est pour que ka ee, jɛnɛya sinsin dɔrɔn o de la u b'a fɔ jɔn hakɛ man ɲi ja Wala, a ye a ye débat ɲɛnama de fɔ ni nin ye bamakɔ ee, y'a dɔn jɛnɛya haramuyalen tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o de don bamakɔ yɛrɛ misiriba min filɛ chambre de passage bɛ yen n t'a dɔn a b'a kalama assemblée fan fɛ voilà assemblée fanfɛla fɛ chambre min bɛ yen chambre de passage de don alimamu yɛrɛ b'i diya yɔrɔ min Alimamiw ye kɔnɔ da musow la k'u bɔra alimamiya la olu bɛ se ka na moralité jɔn kɛ mɔgɔw kun parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya haramulen tɛ
ɛɛ n ko hali u bɛ tɔgɔ de da la parce que tɔgɔ kuma u ma kuma kuma kuma filɛ nin kuma tɛ tiɲɛ ko fɔ quoi misali la ne bɛ se k'a fɔ sisan ko wulu tɛ kinni kɛ le chien ne mord pas so or wulu t'o kan faamu wulu dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ kinni kɛ mais mɔgɔ man'a fɔ ko wulu tɛ kinni kɛ i y'i da sago de fɔ o la u b'a fɔ ko exactement o la u b'a fɔ ko mutaya n'i ye jɛnɛya kɛ dɔrɔn ko mutaya
Karamɔgɔ hali ka baro sigi ni karamɔgɔ parce que n y'a mɛn karamɔgɔ bɛgan dɔ la ko kuloba wa kuloba de wa cɛnin fasamannin ale ɲɔgɔn bɛganden tɛ mali kɔnɔ ale bɛ taa fɔ ko laturuda ko laturuda nin fɛ ale t'a kalama ko laturu cɛ bi saba a bɛ fɔ ma ko service secret bɔr'o de la polisiw bɛ secret min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔr'o de la a bɛ fɔ ma ko réseau communication n'ale sigilen don a y'o fɔ jabarani min na o jabarani bɔra laturu cɛ bi saba la a t'o kalama parce que ninnu tellement u ka u mɔgɔ bɛ ka kalan kɛ u tɛ sigi ka manamanakan fɔ olu tɛ fɛn dɔ ka mɔgɔ tɔw la parce que comme an y'a fɔ cogo min olu bolo ko ne bɛ fɔ cɛ ɲɛna n ko kuranɛ récitation don n ko kuranɛ kɔrɔ de ko récitation

o kana dan kuranɛ dɔrɔn ma u ka taa livuru tɔ ninnu ta u k'u kalan quoi parce que olu bolo ko livuru tɔ ninnu ko kafiriw ta don a kana t'u lajɛ kuma tɛ ka t'u kalan et pourtant can de dun b'o kɔnɔ ni dɔnni bɛɛ kun ye i ka dɔnni kɛ de pour que i ka dɔn misala la misala la
Salman Salman Rushdie u ye cɛ min sɔgɔ kunun, unhun, unhun, ale de ye verset satanique bɔ depuis 89 ou 99 ale ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ u tun b'ale ka livre kɔnɔ, awɔ, voilà u ye trois millions de bɔ u ye kumaw fɔ han K'a sɔrɔ silamɛ de tun don komi anw ɲɔgɔnnaw dɛ, an tun b'a la, an y'an turu k'a kalan ka bɔ dɛ, ale fana tun bɛ ten. A y'a lajɛ dɛ, 3 millions de tun b'a la ko ni mɔgɔ min sera ka cɛ faga ka 1990 fo bi, u bɛ cɛ kɔ jama, parce que u bɛ siran verite, u bɛ siran, u bɛ siran de verite ka reveler quoi bɛɛ k'a dɔn ko vraiment silamɛya sigilen don fɛn min yɛrɛ kan kɛ u tɛ fɛ u ka bɔ u bɛ wari wari bɛ fɛn cogo o cogo a bɛ o de kosɔn hali bi a ko sinsinnen don hali mali yɛrɛ la kɛ n'i ye mali silamɛya ta k'a jateminɛ a tɛ foyi kɔ u ka bonya u ka sutara mɔgɔbaya ka da u kan sinon eh, ninnu si jigo silamɛw kɔni bɛ kuranɛ min kalan ko kuranɛ ko tɛ dɛ u si jigo n'o tɛ kelen olu b'a fɔ ko mɔgɔ kana sɔn diɲɛ kan ko mɔgɔ kana sɔn eh, eh, eh, wari la i kana sɔn sanu na i kana sɔn muso la mais a bɛɛ b'olu bolo donc du coup mɔgɔw yɛrɛ de kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'a fɔ ko ninnu bɛ nɛgɛnni tɛ tɛmɛ nin kan quoi hali denyɛrɛnin kɛ mɔgɔ tɛ se ka i denyɛrɛnin min wolola i tɛ se k'o nɛgɛn ka tɛmɛ nin kan quoi olu b'a fɔ fɛn o fɛn man ɲi olu yɛrɛ de dun b'o bɛɛ kɛ ne ma nin faamu n'i y'i sigi k'i miiri de a yɛlɛkoya de b'i minɛ quoi Vra- vraiment ee o kelen de don c'est à dire o bɛ kuma kuma n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ mɔgɔ ka fɛn ta mɔgɔ haju yɛrɛ minɛ kosɛbɛ mɔgɔ hakili minɛ i bɛ taa i bɛ don a kan ni hakilina dɔw de ye kuma b'o la fɛn caman b'o la misalala hali kan b'o la misalala a jateminɛ n'anw bɛ représenter jamana wɛrɛw la a bɛ fɔ de ko euh, Afrique francophone donc or ɔ olu de bɛ taa kuma anw nɔ na donc misalala n'i ko k'i bɛ kira k'i bɛ diinɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ saba bɔ sisan i bɛ taa arabu de ta i bɛ taa tubabu de ta i bɛ taa buda de chinois de ta o ka buda représenter ah. farafin tɛ taa ni buda bɔ ah, voilà donc non ayi farafin tɛ taa ni si la parce que farafin ta tɛ exister o tɛ farafin ye mɔgɔ wɛrɛ ta de ta o exactement exactement donc olu mɔgɔ min b'i hakilina ta kɔni o b'i o b'i mara e n k'olu de b'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ de b'a fɔ k'a a olu bɛ kuma minnu fɔ a y'olu kɛ mais olu bɛ min kɛ i kan'a kɛ or changement dun bɛ daminɛ e yɛrɛ ni mun fɔlɔ de la e ko ne ka nin dabila mais e yɛrɛ b'a kɛ ko ne kan'a kɛ parce que a tɛ se quoi ni ni mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ se ka i tɛ se ka nin fɛn in suit à la lettre hali kira yɛrɛ o la hali u ka karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni kira ye fɛn minnu kɛ n'i y'a kɛ bi bi in na i bɛ kafiriya a caman bɛ yen bi bi in a ye a y'a a yɛrɛ ka lamɔdennin muso minɛ k'a furu a ye denmuso fu- imagine une denmisɛnnin fitinin san wɔɔrɔ o maminɛ k'a a npogotigiya ta san kɔnɔntɔn bi bi in na n'i ko k'i b'o kɛ o tɛ viol dɔrɔn ye dɛ i kan ka a ka ca quoi a ye ko minnu kɛ chef de guerre tun don ka taa ka taa mɔgɔ dɔ bɛ yen o o o fa faga k'o cɛ faga ka tila k'o jagoya furu a tɛ ban Eh, o o o o donc djihadistes b'ale ladege bi bi in na eh, a a bɛ fɔ ma le ko fɛngɛ eh, sa- eh, fɛngɛ a bɛ Safiya. fɔ ma ko sa voilà Safiya, Safiya. safiya safiya ko a b'o de nɔfɛ tellement safiya muso de tun don a tun ka ɲi mais a ma safiya kɛ captif ye o a ye safiya faga yɔrɔ min dɔrɔn a y'o ta ten bɔn ni mamadu a b'o kɛ jɔn ye dɛ donc o salimana rusidi ye nin bɛɛ de kuma fɔ ko dugu muso bɛɛ tun ye mamadu ta ye wala bɔn mɔgɔ min yɛrɛ y'a kuma fɔ de o ye mumadu yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ de don n'o ibn saki mais u ye mun kɛ o y'o liwuruw bɛɛ de jeni u b'a fɔ ma ko les biographies prophète mohamɛd ale a kumana ka l'an 630 l'an 630 fɛngɛ ninnu de kan o wagatiw kan wagati minnu kurayisiw ye layidu d'a ma n'a sɔnna k'olu ka boliw tɔgɔ fɔ Unhun. Ya, o o ye Ibn Saki ninnu ni Tabari ninnu ka biographies bɛɛ jeni. Munna o y'olu jeni? N'i y'a mɛn ko hali mɔgɔw bɛ Mamadu ko dɔnni dɛ, u ye ninnu liwuru de jeni. Sinon ko cɛ in ye ko kɛ quoi a tɛ se ka ɲɛfɔ.
Ɛ, Usumani ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan, olu, o bɛɛ bɛ tali kɛ o.

Ayisa ayisa san ok san kɔnɔntɔn yarɔ a tɛ kurana kɔnɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ jɛnna ni san kɔnɔntɔn ye a k'a minɛ k'a datugu parce que a ye viol de kɛ yarɔ a tɛ yen ayi merci mais munna o loi in appliquélen bɛ anw fɛ yen hali silamɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ ye denmisɛnnin san kɔnɔntɔn violer walima i ka j'a fɛ i y'a faamu a mana kɛ sira o sira ye k'i k'a minɛ k'a datugu hali indiya minnu fɛ yen indiyaw ka hakɛ to indiya minnu fɛ yen hali olu fɛ yen kɔn ka furu bɛ yen ka tɛmɛ ne ka faamuya la est ce que indiyaw de fɛ yen tɛ kɔn ka furu bɛ yen ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan parce que depuis indiya denmisɛnninw depuis u san tan si je me trompe pas san tan san tan ni kelen san tan ni fila ka yɛlɛ ka taa se san tan ni duuru ma musomannin a ka gɛlɛn k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a ma furu kɛ u b'a di o y'a sɔrɔ a caman yɛrɛ bɛ u ka dɔw bɛ se san tan ni saba san tan ni naani o y'a sɔrɔ den b'u bolo yɛrɛ donc malgré que olu voilà voilà olu fɛ yen u b'a a maminɛ merci beaucoup u b'a u b'a voilà merci kɔn ka furu b'olu fɛ u b'a maminɛ i n'a a dɔ bɛ a bɛ anw yɛrɛ fɛ yen mais anw ta tɛ a bɛ maminɛ a a si bɛ se ka taa se fo balikuyali yɔrɔ ninnu ma i bɛ sɔrɔ ka furu mais ka taa furu à l'âge de 11 ans yɔrɔ ninnu mɔgɔw b'a fɔ ko n'i y'a kɛ k'a man ɲi ko

juste simplement k'o fɔ quoi voilà i n'a fɔ ka i ka bɔra ka a fɛngɛ sisan ale bɔra ka a ka dɔnni ta ni ala ta kɔfɛ de ɲɔgɔn na sisan n'an bɛ ka i ka ta de ta i ye min fɔ n y'a jateminɛ u ka moyen moyen prix u ka fɔlɔfɔlɔ ninnu na silamɛya ye o hakilina ko yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de misali la fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ sɔrɔ arabuw de fɛ yen wa cɛncɛn kan hɛ gɔsɔn sa mais fɛn dɔw bɛ olu ka jugu n'olu ye méduse filɛ nin ye méduse venin ka jugu nin bɛɛ méduse ta à la seconde de mais gɔsɔn gɔsɔn bɛ dɔn méduse kɔrɔ u t'olu dɔn baleine ka jugu nin ye mais u bɛ fɛn minnu dɔn u kuman'olu de kan k'o bɛ jahanama kɔnɔ
effectivement et pourtant ah. fɛn ko kuma fɛn wɛrɛw bɛ yen mais ah. fɛn minnu bɛ sɔrɔ olu fɛ yen o de la fɛn ninnu dalen don o fɛ yen de mais n'an y'a kuma fɔ mɔgɔw tɛ d'a la dɛ fɛn o fɛn fɔra a bɛ olu de fɛ yen ça ne nous concerne même pas o kan tɛ anw yɛrɛ o kan bɛ olu yɛrɛ de ma
exactement voilà o kan tɛ anw ma o kan bɛ u yɛrɛw de ma voilà a kuranɛ ayaw bɛ yen a kuranɛ ayaw bɛ yen ala ala yɛrɛ b'a fɔ a ka masaya kɔnɔ k'ale cira bɔn a ka masaya je veux dire arabu ma quoi k'ale cira arabu de ma k'e fɛnɛ ko ni kan kun ma na arabukan na ko u kun t'a faamu mais ne taara yɔrɔ min na farafin t'i yɛrɛ ye o la quoi soi-disant que bilali tun ye farafin bilali n'a jamais été un un un comment dirais-je un un un un un esclave bila au contraire bila ninnu hali mamadu ninnu c'est des titres anw fɛ yen titiriw de don tɔgɔ tɔgɔw bɛ yen a bɛna fɔ n'i ko maati maa maa du olu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ mamadu di donc o titiriw de bɛ yen o bɛna fɔ n'i ko san eh, naba naba ou bien pharaon u b'u wele ko pharaon u t'a faamu k'a b'u kɔnɔ k'a fɔ k'o ye tɔgɔ tɔgɔ de or titiriw de don Misal- misalala karamɔgɔ karamɔgɔ c'est un titre Mhm. C'est un titre, awɔ. exactement titiri de don maintenant u n'u t'o u t'o Ouais. fɛn ninnu dɔn donc o de la tôt ou tard an bɛ tila k'u segin k'u kalan diinɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ k'a dɔn yɛrɛ ko an an ka mɔgɔ kɔrɔ minnu tɛmɛna k'o ye nin ko in yɛrɛ kɔn yɛrɛ c'est-à-dire n'i sigi ka histoire yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ en temps réel an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna olu ye nin ko ninnu kɔn ka kɔn bi ɲɛ kan mais u ma seba de sɔrɔ quoi pour que ka se k'a fɔ mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko nin ko in tɛ tiɲɛ ye hali n'i y'a ta k'a lajɛ n bɛ bitɔn kulubali d'i ma exemple la segu je crois que ale ale kɛlen ka sɔrɔ n'a tun fɔra ale ma ko mohamed tɔgɔ de tun b'ale la pour mun y'a falen ka kɛ mamari ye parce que bamanan tun tɛ fɛ k'olu tɔgɔ ninnu mɛn donc y'a falen ka kɛ mamari de voilà donc a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi mais ni n ma fili tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ tun bɛ yen n'o tun ye tigitɔn ou bien ayi ee a tɔgɔ dɔ bɛ yen a tɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen ko fɛn min t'a tigi dɔn o ye bitɔn kulubali yɛrɛ tɔgɔ ye bitɔn in fana ka sɔrɔ bitɔn in sɔrɔla o ye bitɔn o ye u ka jɛkulu tɔgɔ de taara ka d'a la
o y'a sɔrɔ arabu b'an fɛ yan maintenant n'i ye ɲani ka so ma n'i ye gindow ye dɔgɔnɔw bɛɛ ye gindo ye o kuma bɛ bɔ yen yɔrɔ la quoi c'est à dire masakɛ dɔ de y'a jagoya k'a bɛ na ni a bɛ moriya jagoya quoi a bɛ silamɛya jagoya manden donc gindow ko ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka u ka kɔrɔlenw bila donc u ye fɛɛrɛ kɛ k'u bɛ bɔ manden u bɔra manden ka taa n'u taatɔ sa ni mɔgɔ min y'u ɲininka ko kun jumɛn na u bɛ ka bɔ manden u b'a fɔ ko gindo gundo quoi c'est un secret donc o la dɔgɔnɔ ni dɔgɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen u b'a u bɛɛ gindo ye quoi u taara ka taa pigmew fɛnɛ sɔrɔ kulu la u n'olu cohabitera et puis le reste appartient à l'histoire maintenant depuis o wagati kerecɛnw u tɛ u tɛ ɲina u tɛ dɛsɛ u b'an kan depuis empire du Ghana depuis an bɔra Egypte ka na fo yan u b'an kan ka an ka mɔgɔw minɛ k'u kɔbɔ k'u faga soit seulement parce que anw ye finmanw ye anw ko caman bɛ ko anw na an n'olu kɛcogow tɛ kelen fo sisan olu de nana ni bɛribɛriw ye et puis mɔgɔ minnu b'an fɛ yan ka taa Algérie ee, Egypte u yɛrɛ ɲuman na Maghreb a bɛɛ bɛribɛriw ye olu yɛrɛ tɛ arabu ye arabuw t'olu dɔn arabu mais olu fana bɛ tila k'a fɔ ko olu olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko n'i k'olu ma bi k'olu ye bɛribɛri olu bɛ tila k'a f'i ye ko ayi ko o tɔgɔ o tubabu tubabu yɛrɛ nana olu tɔgɔ da olu la k'olu ye bɛribɛri ye Ah, mais oh, eh, Alexandre le Grand de nana n'olu ye u ye min wele ko Zulukaranɛni ale nana ka na Egypte kɛlɛli la masakɛ an ka pharaon ninnu fana il faut reconnaître que fɛn dɔ tun b'an na bon o ye an ka mɔgɔ kanu ye quoi an ye adamadenya faamuya kojugu an ye maaninfinya faamuya kojugu hali mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ k'an ka taabolo kɔrɔw kɛ i n'a fɔ japonais ani chinois n'olu bɛ u ka bɛnba bato je crois que pharaon ye masabonda tɔgɔ ye non voilà Pharaon ye pharaon voilà a b'i n'a fɔ n'i ko masakɛ donc ou bien olu ee, o- kayika tari o tɛ de ne hakili la pharaon o ye masabonda tɔgɔ de ye o. wa pharaon ye de komi bulontigiw quoi an bɛ bulon kelen minnu fɔ donc ni mɔgɔ Voilà, min nana bulontigiw. sigi- ni eh, masakɛya sera mɔgɔ ma n'i nana sigi i bɛ wele ko pharaon donc a bɛ f'i ma ko bulontigi comme heburew de b'a ko pharaon donc fɛn na mais u yɛrɛ tun b'u wele ko bulontigiw bulon min bɛ an fɛ ni an b'a sigi donc ne sera masakɛ an b'a fɔ ko dugutigiya ye ne kɛra masakɛ ye e bɛna sigi yen o ye e e bɛ bɔ du kɔnɔ e bɛna sigi o de kɔnɔ kamabulon de kɔnɔ tɛ bɔ yen
N y'a faamu donc nka ni e sigila e bɛ wele ko Farao mais i tɔgɔ min b'i la o tɔgɔ in tɛ bila dɛ i n'a fɔ Ramses Ramses filɛ cogoya min na voilà tɔgɔ in tɛ falen mais o wagati ni e kɛra ni i sigira i tɔgɔ bɛ se ka fɔ komi jamana wɛrɛw fɛ mais Egypte yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ wele de ko Bolontigi. N y'a faamu. I y'a ye wa o Bolontigi Bolontigi u b'a fɔ olu de ma ko Farao.